ku Lilongwe tili ndi live band imene tili nayo pano komanso we have a live audience right in the room yes so poyamba tisanakhale pansi kuti ticheze ndikufuna tidziwane kaye ndi band enawake amati ma jazzmen andezi chani ndezi jazzmen mangoti jazzmen mesa jazzmen ndi jazz ndiye kuti mmaimba jazz koma mmaimba reggae yachani koma mangoti inunso ndinu jazzmen iso Koma asizeni. dzina ndi ndani Ndine Godfrey Chikoti.
Apa pali ma keyboard awiri ndiye kuti inuyo ndinu chani mmadzitcha chani mu mu band imeneyi? Ine ndine keyboardist komanso pianist. Koma nde ma keyboard alipo awiri ndi keyboardist ndiye kuti pali keyboard imodzi koma iweyo ukuyenera kukhala plural keyboard so mmayimba onsewa nthawi imodzi zimatheka zimenezozo tachitani mmene amachitira ka- kaching'wenyeng'wenye kake ka ka mkazi wachingoni kaja. ndi ameneyoyo dzina lijanso Godfrey Chikoti mwakhala nthawi yaitali bwanji mbandi imeneyi ah, panopa ndikuthamangira ndithu 15 years 15 years eh? munthu uyu wakhalamo mbandimu awa ndi angunga amene anyamula iyi ndi- ndisana- ndisanalakwitse kugulu ndi gitala yanji Mu- mungondinong'oneza imeneyi ndi lead guitar ameneyi ndi amene akuyimba lead guitar mu band imeneyi dzina lija ine ndine Blessings Nkhoma lead guitar kusonyeza kuti ndi imene imatsogolera nanga si ndi lead kwabasi Yeah.
kwabasi imachita chani kwenikweni mu- mu- mu- mujeni mu zing'wenyeng'wenye zimachitika zija makamaka kwambiri ndimagwira ntchito yo- panga ma chord kupanga accompany the whole sound komanso uh, ma melodies ndi ma solos timatero ya zonsezi zimatuluka mumu mu gitaramu pamene mukamayimba ndimaona kuti simayang'anako kuti kuti kuya nthawi zambiri tinazolowera ndiye ka zinalowa mmutumu sambo zonsezi kwabasi takwenjemulani live mmene zimachitikira ehe Ah, nkhani yake ndi imeneyo koma ndikuona kuti kwayamba kulowa matama tsopano sikuti poyima mmapanga chocho dzina lija Blessings Nkhoma. ameneyo ndi Blessings Nkhoma amene amayimba lead guitar ndiye amene amandithandizira ineyo mmene ndimayimba muja ngati mmamva mamelodies pansi paja anthu ake ndi amenewawa dzina lija Madalo Nyirongo, iwe ndi wachichepere wakhala nthawi yaitali bwanji mbandi ya Kalimba four years. 4 years Madalo Nyirongo uli ndi specific voice imene umayimba kapena Yeah, soprano.
soprano nde ndika- ndi ndikwaya atu Anga mpaka na soprano inu ndi abesi dzina lija Liza Banda. lisa banda wakanthawi bwanji mukalimba Four years. four years umayimbaso soprano Ndimayimba alto ndi tenor. alto ndi tenor ine wa- wabesi simukufuna mbandi imeneyi ngati mukupanga audition for munthu oti adzitsitsa besi apa pali munthu wamkuluyu sindikachita kufunsanso kuti ndi chani ameneyu iyoyo ndi wa madramu wazungulirwa ndi madramu osati masewera dzina lija ine dzina langa ndi chifundo katsekera chifundo katsekera iwe ndi drummer ine ndi drummer ndi drummer yes Koma apapa si ma drum okha amene ali apapa ayi, ta tadololani anthu powauza zinthu zimene zili apapa chifukwa anthu amangoti wa ma drums, si ma drums okha apa pali zambiritu apatu. Ya, eh, apapa pali zinthu zimene zimakhala zi kuyambitsa nyimbo, zambiri zimene zimayambitsa nyimbo zili pano. Eh, ndaona mmene timayamba muja munayambira ndinu kuti ke kre ke te kenako nyimbo ija nkudzailowa. Eya, nde kamene kaja kamalira ke kre ke te timati kaja akuti ka snare kacha snare ka snare ndi ndi akaka yayamba nyimbo ikatero ndi snare imeneyo. ka snare kameneko tidziwa zinthutu lerotu ka snare atu nanga zina zi ndi chani aka si ka snare aka ya Eh, tikabwera uku ena awa ngati awawa ndi mapercussions amene ali mgulu la maberu yes Eh, iyi ndi cymbal
ka ka cymbal ka hai ka hai chan chan hi hat eh ndeti tikaonjezeraso snare ija ndeti ndija timakhala tikupanga nyimbo
Eh, uyu andipa uyu andipa uyu basi iwe iwe basi iwe munthu leka iwe munthu tikufuna ticheze ndi munthu wamkulu kuno Amene wanyamula gitala yoopsa kwambiri, kuti mudziwe kuti ndi gitala yoopsa mungomva mmene sound yake imamvekera akatakunya ameneyo akhoza kukugwetsera nyumba osati masewera dzina lija Steven Lifesa. Steven Lifesa Yeah, yeah. imeneyi imati gitala yanji Bass guitar.
bass guitar koma yodaliratu zimagumbagumba ngati ndi kawayiresi kakang'ono ndiye kuti osamveka ayi Ah, singamveke imafunika zinthu za ndi ngati mmene mukuonera izi zili apa. ya takwenjemulani mmene munakwenjemulira muja anamuna amene Ena aja ndinafunsa kuti ayimba nthawi yaitali bwanji mu kalimba ndikuona kuti panopo it's a mix of anthu amene anayamba kalekale ndi ena amene akulowa kumene iwe wayimba nthawi yaitali bwanji mu kalimba Mm, ah, o- o- more than 50, 50. more than 15 years kumene kumayimba nthawi yaitali bwanji ine ndayimba 22 years eh, eh, eh, eh. wamadramu si munthu wamasewera yaye ndikufuna ndicheze ndi vita chirwa amene ndikhale naye pansi pompano koma nangofuna kuti ma jazzmen angomenyako ka instrumental chabe kuti mungokaona pang'ono chabe kuti muone kuti kodi anthu amenewawa nyimbo ija imayambira pati nanga si apa ndakupangani introduce ku the band nyimbo ija imayambira pati nanga imanyamuka bwanji nanga imafika bwanji pang'ono pokha anyamata kungomenya zida zokhazokha anzanga amawu mu- mu- muchite kaye pause pe

band imene tikucheza nayo mpulogalamu ya lero ya cruise 5 koma mmene mukuonera kuti ndi band yayikulu sitingathe kucheza ndi onsewa ndiye tikufuna ticheze ndi mmodzi mwa mamembala a kalimba band amene ndi vita chirwa ndakulandira mpulogalamu ya cruise 5 vita tathokoza kwambiri ena onsewa amanena kuti ayi ine 4 years ine 15 years ine 22 years wakhala nthawi yaitali bwanji mu kalimba 1985 1985 yes kamunthu kakakulu kamangooneka ngati- khalapa iwe munthu wamkulu asamatinamize munthu uyu ndi wamkulu anajoina kujoina bandi osati kuyamba kumvera nyimbo zake kujoina bandi 1985 as we are talking uli ndi udindo wanji mu kalimba band uh, ndimayimba mawu yes uh, lead vocals yes um, komanso I'm a composer yeah songwriter, yes. arranger, yeah.
producer. So many things.
so many things.
You are a multi-talented guy. When it comes to nkhani za nyimbo, uli ndi luso lambiri kwambiri. Uh, pamene tikucheza pano pali anthu osiyanasiyana kuno ku malawi amene ena kalimba akuidziwa bwino kwambiri and nyimbo zake akuzidziwa ena samaidziwa nkomwe ena anachita ku anazidziwa nyimbo zake kalimba mwinanso nyimbo zake zinatuluka kalekale koma amene sakuidziwa kalimba nyimbo zimene imatchuka nazo ndi nyimbo ngati ziti
I think tiyambe ndi um, nyimbo zimene zinatchuka dziko lonse lapansi yes zomwe zinajambulidwa in 1983 ku south africa uh, Johannesburg, South Africa, uh, zomwe zinali pa chimbale chotchedwa Make Friends with the World. Yes. Uh, pamene panali nyimbo ngati Sometimes I Wonder, yes. Let's Talk It Over, yeah. Too Many Rains Ago, yes. uh, No or Nada, yes. ndi zina zotero My Love ndi azinzake. Yes, No or Nada. Muka mukutiimbira nyimbo zimenezi zina ndi zina ze. Muka, muka ifuna tiku Tcholera nena. atati atikwapulira nyimbo yake ndi imeneyo tikufuna kuti tilondole mbiri ya kalimba band kuchokera nthawi imeneyoyo inayamba bwanji nanga inafika potani nanga tikuyankhula pano zili pati mwachidule chabe band imeneyi inayamba liti ndipo inayamba bwanji Okay, so nkhani ya kalimba ndiyopatsa chidwi. eya Ah, ndi nkhani yayitali yoti sitingayikambe program iyi yachepa ayi musatero ndikuuzeni ine ndimadzitama kuti programu iyi ndiyokwanira kuti nkhani yonse tikhoza kuitamba ayi nthawi Eh. nthawi imene mwayipatsa program iyi Eh. ndiyochepa imafunika tsiku lathunthu tingatambasule kuchita kuyikanjera kaye iliyonse. kubwera kudzapitiriza nkhani yake eh komano mwachidule yes ah, bandi ina, kuti iyambe kubadwa kwa Kalimba, inabadwa chifukwa cha chikhumbokhumbo chimene a Capital Hotel anali nacho. Iyi Capital Hotel inali ngati hotel imene anangoimanga kumene mu zaka za m'ma 70's. So anaitsegulira mchaka cha 1976, ndiyeno potsegulira amafuna kuti ayambe Uh, akamayamba titero pakhale ujeni band resident band a fine resident band yoti iziyimba mu dzalanyama restaurant eh, nthawi imeneyo amaitcha dzalanyama panopo anasinthasintha maina sindidziwa kuti panopo akuti chani yeah, koma nthawi imeneyo anka- ankaitcha dzalanyama restaurant And in those days, it was common for ma hotel, ma lodge to have a resident band. Yes. Munthu umachita kudziwa kuti ndikapita kwakuti kumakhala band yake ndi yakuti. Yes. And amakhala ndi masiku amene Iyi people would come mayimbidwa. kuti tifuna tikamvere nyimbo za Exact.
so kalimba inabadwira kumeneko inabadwa okay so anapanga advertise anthu aja kuti tikufuna ujeni band ana- anaponya mu newspaper and then panali mkulu winawake amene ah, mkulu wina- mkulu amene ndodziwika bwino pa music Uh, timamutcha nasau mkukupa yes. I think munamumvako nasau mkukupa amatchuka kwambiri ndi chamba cha jazz ko yes. yes.
anali odziwika bwino pa, pa zamayimbidwe yes. so mkulu ameneyu uh, atayiona advert ija anaona kuti ah, uwu ndi mgodi uwu mm -hmm. tidyapo ndalama yes.
choncho anapanga apply okay.
analibe bandi koma anangopanga apply anangodziwa kuti ah, bandi ndipeza mm.
kenako anayamba kuyang'anayang'ana anyamata yes nthawi imeneyo ujeni nasau mkukupa amakhala blantyre okay so ku blantyre kuja he looked around for boys uh, mwamwayi anapeza achina francis chintembo anapeza achina griffin mhango Yes.
anapeza achina isaac nyirenda ndi anthu ena yeah nde inali kalimba yoyambirira imeneyo okay yeah so ana- anabweretsa kuno ku lilongwe ah, ndikuyamba kuimba ku capital hotel muja tanenera muja okay and then amaimba okay so ku- ku- akama- kumayambirira kwa performance yawo yeah amaimba dinner music Yazi?
okay yeah Ah, dinner music ndi nyimbo zimene amamvera anzathu aja o- odyera mafoloko Eh, kuti akamameza zofewa zija zisama- zisamavutevute ya zizingotsetsereka chakudya chizilowa bwino Eh, osati kuti nthongo yoti kugendera galu kulira kuti Ayi. tandikani nyimbo iyayi koma tizatswayitswayi makamaka ambiri ife tikafuna kudya sitimachita kulira kuti pakhale nyimbo za phephe amakhala mavuto amene aja Mavuto kwezi. umakhala kuti focus yako ili pachakudyapo sikufunanso kuti zinanso zikusokoneze iyayi timangoitema nsima ija Kususa kusakasaka umo pamene kumeza. pali ndiwo, Susa. ulendo basi kumwera madzi Yes. koma anzathu samwera madzi yeah.
amamwera vinyo eh, o- o- m- misozi ya mkango
amamwera vinyo vinyo akatha amayitana weta weta kuno vinyo watha ndekuti tinyimbo tikutani tikulira pepachi tikutsebeduka pamenepo Eh, weta kuthamanga ndi botolo la vinyo kuthira basi ayiwale mavuto anthu Eh, akulinga- kuti aka- akamalingalira pambe- zakuya za dziko yes chabwino ndithu so um, that was their life Eh. kalimba ya nthawi imeneyo Yeah.
uh, kuyimba mu hotelo kenako basi ndekuti tsiku lapita and then eh, um, kenakono kuti az- atchukenonso pano Yes.
zinatengerano 1983 ah, yomwe anaganiza kuti "Mm, anthufe bwanji tijambule nyimbo so nthawi so imene- izizi zikuchitika before 1983 tu Yes, ndekuti that was Ah, 1976 ma 76 Yeah.
ya ma late 70s kuolokera ma early uh, 80s Exactly.
ikungoyimba ngati kabandi ka pa hotel Ka pa basi hotel, kumasangalatsa hotel anthu basi, yeah. pena anthu avineko koma pena Yes. akamadya basi tinyimbo ta phephe choncho Yes. basi okay kenako so 1983 um, i think panopo akamakamba za- tikamakamba zakalimba eh? yes anthu ambiri m'mutu mwawo amaona nkhope izi Yes.
zimene zilipozi Yeah, Eti? yeah. koma nthawi imeneyo line up imene inakajambula make friends with the world timanena ija ku south africa Yeah.
uh, panali anthu 8 ngati si 9 Okay. nkhoza kuwatchula T- Please.
okay Yes.
uh, panali um, um, Isaac Nyirenda Yes. on drums.
Okay. Panali
Isaac Nyirenda wakalekale amene. Isaac Nyirenda. Nde panali Francis Chintembo on bass. Yes.
ndikudzabwera stan phiri on keyboards ndikudzabwera bright nkhata on vocals and saxophone Okay.
nde panalinso achina kid mkandawire amene amayimba percussion ndi

Ndani afika 8 pamenepo sindimawerenga ndinali ndi chidwi kwambiri kuti koma i think 8 akwana yes so those were the names of uh, the lineup of kalimba 1983 okay um, koma pa, pa anthu 8 amene anapita ku south africa kukajambula naye pa 5 okha five chifukwa record company inanena kuti yeah, it will be expensive to bring the whole band yeah. to South Africa nanga si anagulira matiketi a ndege okay.
anagoneka mahotelo abwino ngati anowa you know yeah. komanso amawadyetsa mm -hmm. you know so mm -hmm anaona kuti tisapange duplicate zinthu zambirimbiri ngati yeah. pali agitala awiri atabwera mmodzi ndokwanira eh. yeah.
eh. so i think amene sinamutchule ndi griffin muhango yes, yes.
ameneyoyo ndi amene anali mtsogoleri Yeah. wa gulu limenelo nthawi imeneyo na sauchi Yes. anali kuti sopano mbuyo muja anasiyana naye at some point oho for reasons best known to themselves okay nkhani ndimeneyo yakalimba band ulendo uwu ndi wautali kwambiri as you can see kucheza kuseri kucheza kudakali 1983 tsono kuti tifike pano ndiye kuti mtunda ulipo ndiye tizichita mopumira awa ndi oyimba ndiye sikuti tingakhale pano kumangocheza komanso kuti sankhani nyimbo adzitiimbira okha ndiye pano tifuna kuti tichite nyimbo namba 2 mpulogalamu ya lero ya cruise 5 tikucheza ndi vita chirwa amene ndi membala wa kalimba band komanso ndi Mmodzi mwa anthu amene analipo nthawi imeneyo mmene band imeneyi imayamba koma pano Kalimba siinafe iyayi mukhala mukuiona live in action taimba kale Mkazi wachingoni nyimbo number 2 ikhala nyimbo yanji?
Let's talk it over. Let's talk it over baby now iyi ndi yophweka kwambiri ndikusiyira kuti uimbe mnyamata yophweka kwambiri imeneyi.

zinatchuka kwambiri Kwambiri. album imeneyi inatchuka kwambiri and it's amazing to think about kumene band imeneyi ikuchokera uh, kuti it started as a humble resident band Yes. at a hotel koma kupeza kuti kukajambula nyimbo zimene zinatchuka kopsa mpaka nakuliika dziko la malawi pa map when it comes to music nyimbo ija ya sometimes i wonder inatchuka kwambiri mpaka nokafika mu bbc radio top 40 kukafika pa namba 10 ma chart chart ya nyimbo za pa dziko lonse lapansi nyimbo ya kumalawi kukakhala pa namba 10 komanso nyimbo zosiyanasiyana zimene zinatchuka kwambiri pa album imene ija zimene amayimba a kalimba the question is Zinatheka bwanji kuti akwanitse kujambula nyimbo zapamwamba ngati zimenezi n'kutchuka choncho? Ka band koti tikhoza kungokaona kuti ii kanali ka band komangoimba pa hotelo anthu akamamwa vinyo. Aaa chinsinsi chake chinagona pa collaboration. Okay.
Aaa.

so ku- kugwira ntchito kumene anagwirira ntchito ndi record company taonani inakweza ndege inagoneka mahotelo Yeah. inadyetsa Yes. ndikwaja- ndikwalipirira kuja studio fees komanso inapangira market nyimbo zawo zinakafika patali zimene zizi paokha mwina pakanakhala povuta yeah Yeah. So the sense that that was it, it, it requires a budget. You the, maybe panoka you can't swing that Abs budget. Absolutely. Yeah, it takes a company yokuti ndiyo khazikika mm -hmm. uh, imene mwina inga inga inga inga kunyamuleni. So chimene chimachitika ma band akamanyamuka amanyamuka chonchi komabe pamadzafika pena pake either they plateau or they just start dropping and we see that happening with Kalimba as well. There are two things that happened. Pali yu- choyamba band imeneyi inagawanikana. Tikupita kutsogolo kumene tikufuna timve tsopano za makasu chifukwa zikuoneka kuti makasu nayonso inabadwa kuchokera ku Kalimba. Koma itafika paja ponena kuti they have reached stardom nyimbo zawo zikuseweredwa m'mawayilesi dziko lonse lapansi nkupeza kuti band ija inagawanikana. Chinachitika ndi chani?
Zifukwa zimene anagawirana ndipovuta kuti tingazidziwe chifukwa okay. sananene okay.
anangochoka mwakachetechete uh mhm. -huh. kusazikana ta basi tizionana tizionana yeah.
yeah.
so ndipovuta komano zinali zachisoni kuti bandi imene inali kuti yapanga breakthrough yeah. ya pa dziko lapansi ndikumapezeka kuti chaka chimene chinayamba bwino cha 1983 you know in january anapita ku- ku- kukajambula nyimbo zija ndipo nyimbo zinatchuka Yeah. the whole year 1983 was a terrific year for kalimba uh, but not only for kalimba uh, but also for malawi uh, as, as a country nanga si um, what kalimba did with that album it was good for the music industry yes komanso it was also good for the country as a Yes. whole Iye anayika dziko lino pamacheti pamapu but what we know is kuti anthu aja anagawanikana anagawanikana atagawanikana ndi nthawi yomweyo imene ana- anakayambitsa bandi yawo kapena ena anangoti "Ah, ineyo basi ndazisiya zimenezi pitirizani nokha chinachitika ndi chani kwenikweni Um, it was automatic kungochoka and ndioti maplan analipo kale ali mujeni Eh. pipeline Yeah. yeah. ife tikuchoka yes tukapanga izi eh. so um, anyway timakhulupirira kuti akanakhala kuti anapitirizabe kukhala limodzi Yeah. penanali for a short while ndoti zazikulu kuposa zimene zinachitika 83 zikanachitika apart from make friends with the world kalimba inajambulanso nyimbo zina ndi okay so make friends with the world yes kalimba sinapindule ehe anawabera um, sana sanawalipire what do you mean
they were swindled
ah inu anthu kukwera ndege kuboola mtambo kupita south africa kukayimba nyimbo nkutchuka nk- nkukafika poti namba 10 dziko lonse lapansi ndiye mukuti anaberedwa anaberedwa so chifukwa choti anaberedwa uh, griffin was put off sanafunenso kugwira nawo ntchito anthu amene wawo anangowataya oho eh. komano uh, anthu amene anyamata amene anachoka mukalimbawa kukayamba makasu anabwereranso kuja ku different promotions konkuja Okay. ku record company imene inatani ina inajambula make friends uja ndi anakajambula album ina yochedwa reggae magic reggae magic coming out of the star tsopano this is, this is what i've always wanted to know ukamamvera nyimbo za kalimba ndi za makasu pena its difficult to know kuti kodi ya kalimba ndi itiyo Yam- and penanso even even ife anthu o- o- owulutsa mawu timangosankhapo chimene chafika pakamwa msanga ah, makasu ah, kalimba Kuti, ah, komatu nyimbo zake ndi zosiyana so What's the story between Kalimba ndi Makasu? Chinachitika kwenikweni ndi chani?
Alright, so originally anthuwa onse anali pamodzi. Okay, as Kalimba.
As Kalimba. Okay. Kukajambula pamene anakajambula ku South Africa, um, sound yawo ndi imene tikuidziwa ija ya make friends with the world. Yes. Uh, atapitanso anakajambula ndi anthu ake omwe aja. Okay. So you can uh, expect kuti sound should be similar. komano amene anapita ngati makasu sanali onse amene anali mu a- a- akalimba aja yeah. Aha. weniweni enieni amene ana a- a- anagalukira
Marembozi.
Ana- awawa ndiogalukira basi M23. komabe Eh. history, history, history cannot be rewritten ndi ndani amene anakayambitsa makasu Okay.
So anali anthu four. okay Ah, panali bright nkhata panali brian chingwalu panali isaac nyirenda ndi stan phiri okay yeah so these were the originally uh, th- these were the original four amene anadzachoka kujeni now later on anthu enanso amene anatsala anapezeka kuti awatsatiranso there was something that was significantly wrong with kalimba ndi mmene zikuonekera
I wouldn't aliyense know. akuthawako tu. I wouldn't know because I wasn't At that with time. the band Yeah, at that yeah. time, so I didn't know. Komano uh, ndinganene kuti chabwino amathawako pafupi pafupi uh, ndi chifukwa chake no ndinabwera ineyo ndinaona kuti aa izi zisokonekera ine ndipiteko ndikakhaleko so that anthu enawo akamathawa at least ndizitsalako ineyo chikhomo Kulimbitsana chikhomo mtima. chomaliza so for the avoidance of doubt nyimbo za makasu ndi zitizo all right so um, pali reggae magic that's the title track yes pali dance with the drums

Zikukhala ngati kuti kumenekoko mwina sanalole kuti ajambule ngati makasu nde instead anajambula ngati kalimba.
Ku studio ko? Ku studio kumene amajambulako. Koma kuno kwathu akudziwa kuti eh. aja watasiyana nawo. Pa album analemba kuti kalimba. komano ataitenga album ija ndikuibweretsa ku, ku ma radio stations in fact there was only one radio mbc station mbc that time. radio 1 iso ndipo nthawi imeneja yes yes anauza kuti mapresenta amene analipo nthawi imeneyo anauza kuti okay so iyi ngakhale apalemba kuti kalimba koma mukamasewera nyimbo izi zachina reggae magic dance with the drums chanchani muzinena kuti ndi nyimbo za makasu ndeno ma presenters amene analipo nthawi imene ijayo they were respecting that protocol yomanena kuti o oh, tikamaimba reggae magic tiziti makasu koma izi za make friends with the world izi ndi zakalimba zakalimba koma ngakhale apalemba kuti kalimba hey, eh, koma za umumumu hey, eh, izi ndi zamakasu so inali knowledge imene anthu anali nayo chabe imene anangouzidwa nthawi imeneyo osati kutenga zimene zinalembedwa ya yes. okay so ma presenters amene analipo nthawi imeneyo they were respecting that protocol kumayenda choncho komano the presenters were not going to stay there forever koma koma ena amachoka ndiye kuti ena kumabwera so wobwera nawo samadziwa zimenezo kuti pali code ina yake yayi amangoti Angoti, kodi- kalimba kalimba kalimba eh, eh, kalimba mukuona yes now the, the confusion inayambikira pamenepo
tipumire chifukwa uthenga umene ndikulandirawu ndi wolemera kwambiri nde ndikuona ngati kuti upepuke ufunika ndimvere kanyi- kanyimbo tipumire tichite nyimbo namba 3 mpulogalamu yalero ya cruise 5 tikabwera ndimanena kuti lero tikujambula kuno ku crossroads hotel ndipo tili ndi live audience imene ikutsatira program imeneyi ndikhulupirira kuti nawonso mwina akupekako timafunso tiwiri titatu Ndi anthu okonda mafunso kwambiri anthu amene abwera pano ndiye sindapatsa nthawi yayitali kwambiri ndingowapatsa kamwayi kochepa kuti afunseko mafunso owerengeka so we'll do a song and then after that tikufuna timve kuti anthu amene abwera kudzaonera live recording ya Cruise 5 akufuna kudziwa chani za Kalimba but for now nyimbo number 3 ikhala nyimbo yanji ehe Um,

Kalekale kwambiri kuimba kumeneko ndi kwa Kalimba live here at Crossroads Hotel. Tikucheza ndi Vita Chirwa. Koma tikamacheza ndi Vita Chirwa ndiye kuti tikucheza ndi Kalimba yonse. Ndiye nanena kuti mu studio muno tayisandutsa studio tsopano tili ndi anthu amene akumvera nawo program imeneyi ndiye Vita ndikufuna ukhale apa this is now going to be the hot seat chifukwa ndikufuna ndilowe mmene mumu kuti nditolere mafunso sindikudziwa ngati alipo amene akufuna kufunsa funso kwa kalimba good so let's start with my friend here ah funso langa ndi lonena kuti kalimba band inayamba 1983
no inayamba 1976 1976 yes. koma inuyo mutazayijoyina chisisi chanu chinali chotani kuyijoyina kalimba ponena kuti mmene mwafotokozera kuti anthu amachokachoka koma inuyo mutalowa panopa Kalimba ikupitirirabe osati anthu akuchokamo'nso kapena ikukhazikika? Ndimafuna ndidziwe secret yanu kuti ndiyotani komanso kwa mtundu wa Malawi amene ali ma musician kuti mmene ayitengera band kapena history ya band kuti izipita patsogolo osabwerera m'mbuyo. Ndimafuna ndimve secret yanu kuti ndi chani. Nditenga mafunso ena kenako ndipita kwa Vita kuti ayankhe mafunso amenewo. Sindikudziwa ngati pali wina amene akufunanso kufunsa funso kupita kwa Vita Chirwa. Good, alright. Kumbuyo kumeneko, mwakhala kumbuyo kwambiri. Mwakhala kumbuyo kwambiri. Ndiye muoneke, tabwerani apa, bwerani apa tikuoneni. Chifukwa mwina muli ndi funso loopsa kwambiri ndiye mungobisala mu mdima uh, kumeneko. Uh, okay, I think you can stand there. Hearing about one album, which was produced in uh, 1983. Pakatipa, ma band ena ujeni. Do you have ena amene mungaloze mwina ali music industry amene mukhoza kunena kuti achoka ku Kalimba? Panopa mwina ena amene akutimvera, amene akuonera akunena kuti ah, kodi Kalimba iliko? Uh, tinaona mwina mwina anthu akufunsa kuti kodi Kalimba iliko? Zinatani kuti pakhale zii? Achinyamata ena amene abwera pakatipa sakudziwa bwinobwino za Kalimba. Nyimbo zimene amazimva nzakalekalezo. Sometimes I wonder pakati pa chochitika ndi chani? Mafunso anga analamika. Zikomo kwambiri.
Okay, good. So mafunso ndi amenewowo akhala ngati afunsa ndi anthu awiri okha koma mafunsowo akuoneka kuti ndi onenepa kwambiri Ndi onenepa, ndi onenepa ndi okhwima. kwambiri so ndikupatsa mpata vita kuti ulongosole i think funso loyamba amafuna kudziwa kunena kuti ah, poyamba ah, mmene iwe umalowa mu band imeneyi sunatiuze kuti unalowa at what stage komanso chaka chiti komano Aaa panali poti kalimba ikugwedezeka anthu akutuluka ena akayambitsa makasu otsalira aja they are struggling to keep the band alive and you're saying kuti ineyo naona kuti mm apapa aah ndisalekerere koma ndilowerepo and in fact to add to that ndimamva zonena kuti you were related to one of the founding members a kalimba unali m'bale wake wa ndani?

uh, until his uh, demise in uh, 1996. Yeah. So let's get to that question now. Kuti you know, uh, utalowa, how did you start putting the band together and to, then tiwolokera kuja amanena kujako kuti no mukupitiriza bwanji legacy imeneyi ya Kalimba. Chabwino.
So what I meant, mene ndimanena kuti um, anthu chikhala akuchokachoka nde ndiloweko ineyo ndimafuna kuti at least tizikatsalako ineyo ndi malume angawo mwandimvetsetsa eti so um, sindinganene kuti i did anything special chomwe chinapangitsa kuti bandi ipange stabilize ah, anthu asiye kuchokachoka apopo nde ndinama koma um, anthu awawa onsewa takhala nawo ndithu nthawi yayitali uh, tikukhala nawo chifukwa they are a great team ali ndi passion for kalimba alinso ndi passion for music so ndi anthu okuti tinagwirana manja tikuyenda limodzi mogwirizana modziwa chimene tikufuna kupanga achieve so uh, zikutengera dedication passion ndi kugwirizana nchifukwa chake we've lasted uh, this long together Um, funso lina chenali chani akuti inuyo simunaimbeko nyimbo zanu zotchuka iyayi panopo mmangoti mukati kalimba mmangokakamira za Chabwino. make friends with the world zakalekale Ah, zija okay. inuyo zanu zili kuti Yes. zonena mkane kuti ifeyo chitengereni kalimba izi izi and kuti dzinalo lisamangoveka kuti anthu akati kalimba azingoganiza za sometimes i wonder Yes. azoti oh kalimbanso palinso izi okay uh, funso labwino kwambiri limenelolo um,

Ah, pa ajanguyejepo ndi pamene panali nyimbo ija tinayamba nayo ija ya mkazi wa chingoni so after make friends with the world the next album was ajanguyeje pamene panalinso nyimbo ngati ya mkazi wa chingoni ija um, later on tinazajambulanso album yotchedwa agogo i don't know whether you remember the song agogo muli kuti kodi taonani muzi who knows it show of hands yes mm -hmm. yes yes so zonsezi tikukamba apazi zinajambulidwa after make friends with the world apart from that ineyo alongside my, my colleagues in front here tajambulapo also um, ngati album yoyamba inali eruption mm. kenako tinajambula ina yake timati tiyende limodzi mm-hmm. imene mm -hmm. tinakajambula ku balaka um, uh, with the production uh, anatipanga produce ndi Lucius banda Tiyende Ndi- limodzi. eh, tiyende Lucius Banda ndi Paul Banda they produced that album uh, panali nyimbo ngati ali ndi mwana agwiritse ali mwana agwiritse anaBanda Yes. eh, komanso tiyende limodzi the title track uh, later on tinati- ino anabanda ananuwa No. angoti zabalabalala mbalemu angoti ndi mamina omwe

koma sitinalekere pompo um, two weeks ago no three weeks now eh? yes three weeks ago tinajambulaso ah tinatulutsa uh, album yathu ya nyuwani imene tikuitcha past and present okay uh, yomwe ndithu kwa anthu amene simunayimvere tapitani pa spotify mukayipeza kaya ndi Deezer any platform you can think of any digital platform you can think of mukayipeza pamenepopo so ndimafuna kuti um, musanaimbe nyimbo yanu ya number 4 tipange explore nkhani ya maband we lost a big thing ndi timikangano ititi timene mumachita anthu inu amaband ititi with kalimba we lost a big thing ndi trajectory imene ananyamukira ijayo ma guys amene ajawo if they had stuck together mwina just for another 10 years after that uh, we don't know kuti bwezi pano tili pati and zimene zijazo ndi zoti zi- bandi ikamatsogola choncho gulu la kwanu likamatsogola choncho zimapereka so mangolomela kwa anyamata amene akubwera kumene ife timati kuti kumtundako kuli wathu Ife timabooleza ma, nyimbo zathu zimatha kukalowa mma chart a dziko lonse lapansi. Komabe you still see this happening mma band osiyana siyana amangoyimba nyimbo pang'ono atchuka even with one song ayamba kukangana and they break up. Umm chimavuta ndi chani mma band mu, mu, ma artist ndinu anthu ovuta kulera kwambiri. Eish awe timakhala ngati tinabadwira banja limodzi Mm. lovuta koma basi. Anyway munthu ukakhala pa top

sizimalephera. Sindikunena kuti ndi zimene zinapangitsa kuti
achoke anyamata aja ayi, koma ndingopereka chitsanzo kuti mwina zikhoza kutheka kuti amafuna kuti asunthe azikadzionera okha, azikapanga zodziwa iwowo kapena. i don't know i don't know i'm, I'm trying to find the, the, the right word eh? koma mwina tinene kuti amafuna are you trying to be politically correct mukukana kunena kuti dyera kuti umaona kuti ah, ngati tikupeza ndalama zambiri chonchi ngati gulu mwina nditakayima pandekha eh, ndizikadya papakulu mwina mwina eti they wanted to do things their own way they wanted to call the shots make more of the money something like that yeah because we see it happening all over the world even umayi kunoko achinafikisa anangoimba nyimbo imodzi literally nyimbo imodzi akuti bandija guys mukangana chani you guys have only done one song haya ati ndani favored favored Martha ndani ndani favored sisters they just do one song and we yeah, they, finally we've got anthu oimba nyimbo zawo zimenjani and then you hear kuti yeah akuti so many stories and you're like kwa anthu amene amakonda music it's depressing before you can settle down kuti mumvere nyimbo zamphamvu zochokera ku gulu limodzi mumva kuti anthu achata band yagawana zida and that is even where that expression came from band yagawana zida mm.
Uh, ndizomvetsa chisoni kwambiri like i said if the, the, those guys had stuck together chifukwa anali kuti they had the world in their hands they got the world they had the world's attention ndiyeno sizimafunika kuti ayitayenso pamene paja pa You- now ataitaya yeah.
I mean, ata, atasiyana zinapezeka kuti um, makasu did their thing koma sanafike size so that's where i was going kunena kuti kalimba did their thing koma sanafike sanafike so bad. paja pa koma if they had stuck together akanapanga zina zake zo and the history repeats itself all over the world of course alipo mabandi ena kuti after splitting kulowa ma solo career they still made it in their own lives komano the world is full of such cases achina p square kungogawana wina akuimba zake wina akuimba zake kuyesiya teni tibwereranenso mwaononga kale you have already divided loyalty imene munali nalo Y- i wanted you to speak you are also the president of the music association of malawi right Yes, I am.
Yeah, I'm so- the incumbent.
the incumbent yes so i wanted you to speak to that kunena kuti akuluakulu Together we go far koma tikagawana izizi zimavuta chifukwa umadziona ngati iweyo ndiwe dolo because you're the lead vocalist but you don't know kuti pali mkulu amene amatsina gitala wa wa besi uyoyo ndi amene ama am you sync wa ma drums uyoyo you sync now the moment you you ex, you extract yourself from that zimavuta Yes, that is why ndinanena kuti collaboration is very important. You can't win alone. Um, Nyimbo za pa Make Friends With The World zija, uh, most of them analemba ndi Griffin Muhango, most of them yes. Uh, komanso the same songs uh, mene amajambula anavokera ndi Bright Nkhata. Live wire.
Bright Nkhata had a brilliant voice. Powerful voice.
Yes.
Koma Griffin was a great writer. Yeah.

as they say the rest is history komano zidakapitirira zinthuzi nyimbo zidakayimbidwa moti panoponso afuna afuna ayimbenso nyimbo kusonyeza kuti sizinathe ayi sizidzatha music will always be there koma there are lessons for us to learn the grave is full of Anthu onena kuti akanaimba nyimbo zabwino kwambiri, ifeyo makutu athu ali ndi njala tikanamvera nyimbo zokoma kwambiri koma anthu amenewa anatimisitsa nyimbo zokoma kwambiri. Now kuti tione kuti kodi tinamisa zotani mutiimbirenso nyimbo, mutiimbira nyimbo mwati muli ndi nyimbo zanu zanyuwani. Oh yes. Are you able to perform one of those songs Oh now? yes. What song is that? I would like to do One in love. one in love one in love mpulogalamu ya cruise 5 pamene tikucheza ndi vita chirwa pamodzi ndi kalimba band one in love imene ndi ya nyunyu ikununkhira ngati keke yongophula kumene kanyimbo ka ndi ka mpepala tangokaphwathula kumene mpepala and we're glad to present it to you uh, this beautiful evening

umangodziwa kuti apapa basi nkhani yathapo basi so vita we have to wind up we have to wind up our chat and um, i just wanted you to assure anthu amene amakonda nyimbo kunena kuti kalimba sinathe and kuti muli ndi ma project amene akubwera kutsogoloku komanso kuti anthu ayembekezere zotani za kalimba kumene kubwerako
Um, Kalimba is there. Ifeyo, we've been around because of the support that we get uh, from the general public. Um, we wouldn't have lasted all these years. Ndivovuta. Pali anthu amene anayamba kuitsatira Kalimba 1983 Yes. ndipo ayenda nayo ayipanga follow Kalimba ija kufikira panopo. Um, anthu ena panopo ndikuti anayamba kuisapota ali ang'ono pano ndi akuluakulu ndi mabwana you know ena ndi maloya madokta ena um, ndi Ena ndi akuba. abusiness. amakonda ena bebe ena ndi abusiness ena ndi oyimba anzathu yes chifukwa pali oyimba ena amene anayamba kuimba chifukwa cha cha influence ya kalimba yes so ndi band yoti amayilemekeza and amayikonda amachita kuneneratu kuti don't let this band die you know so uh, ifeyo we are, we are surviving because of of course the passion that we have uh, for music and the passion that we have for kalimba komanso

more than 40, 40
yeah, 40, 42, 42 now. around 42, 42 yeah, yeah, yeah, sure which means the band is more than 42 years uh, so ndi band ndithu yoti ndi yakalekale komanso nyimbo zawo zinayamba kalekale kwambiri and uh, ma- mabandi sa- sikuyenera kufa 40 yakhalitsa yayi it still has to go on we are winding up our chat and i'm sorry i have to ask you these questions because i can't ask the whole band but i know if i were to ask these questions

Eh, tiphulise koma i think the, the, the, the audience would appreciate yeah. do you want sometimes i wonder yeah do you want to come and sing sometimes i wonder ah ena amba kuiwapera kuti "Eh, amene akufuna kuimba nawo sometimes i wonder come on stage let's do sometimes i wonder yes tichite zimenezi eti tichite some komano tabwerani kutsogolo ku tabwerani kuno tiyimbe limodzi one big band the big kalimba band

Eh! anthu amangodziwa kolasi amangodziwa kolasi ineyo ndiyesera kuimba nawo vesi yoyamba yokha ija okay let's try sometimes i wonder